Takulandirani pano pa Malawi Live Today. Choyamba nipeleke ulemu kwa our former first lady Professor Gertrude Mutharika komanso ulemu kwa Sheikh Swahim Kamil

Atsogoleri onse a mpingo muli pano, ulemu kwa Shehe Kundala amene ali district governor tsopano wa dpp muno Mangochi, ulemu kwa atsogoleri onse a chipani muli pano komanso afumu Gunaphiri komanso mafumu onse muli pano ulemu wanu komaliza ulemu kwa tonse tili pano zikomo kwambiri choyamba ine nda first lady tili osangala kwambiri maiko ikumveka ujeni ikumveka bwinobwino ine nda former first lady tili osangala kwambiri kuti mwatilandira kuno mwa ulemu mwa chibale tikuti zikomo kwambiri monga nanena kale ine mpingo wa chisilamu siwachilendo kwa ine ayi m'banja mwanga muli asilamu ambiri agogo anga ang'ono amwere mutharika anali asilamu ndipo anasamuka kuchokera ku thyolo kuthawa thangata kuthawa thangata ndiye anapita kumati kuboma dziko la boma kumulanje kwe- amakhala kumisidi mukapita kumisidi kumulanje mupeza munthu wa- mudzi waukulu onse amene ndi abale anga koma onse ndi achisilamu choncho ine ndimakonda achisilamu kwambiri komanso kwathu ku thyolo kamoto village pamudzi pathu palinso asilamu ambiri tili ndi misikiti 26 misikiti 26 ndipo tonse timagwirizana nthawi ya maliro nthawi ya zikwati nthawi ya mavuto komanso nthawi yosangalala timagwirizana zonse choncho ndasangalala kwambiri nthawi ino ya ramadhani ndi nthawi yofunika kwambiri ndi nthawi kuti ife tipemphere kuganizira komanso kuyamika mulungu kuti ife tili ndi moyo watipasa moyo komanso tipemphere dziko lino kuti dziko lathu likhale la mtendere pakali pano dziko lathu lili m'mavuto kwambiri dzana patuluka ripoti yochoka ku united nations akuti pa maiko oposa 200 pa dziko lapansi akuti malawi ali nambala 4 pa anthu achisoni kuti anthu amalawi ndi achisoni kwambiri ozunzika kwambiri achisoni kwambiri chifukwa cha mmene zinthu zili kuno mwina mukukumbukira august 2018 ku university of livingstonia ku mzuzu ine ndinanena kuti koti muchizungu If Malawi is not careful, one day evil will rule this country unquote. Pachinyanja, pachinyanja, kuti ngati amalawi sasamala, tsiku lina Satana azalamulira dziko lino. ndipo ife amalawi tizakhala akapolo m'dziko lathu kumwa athu onse mwaona zimene zikuchitika nanga mukuona zimene zikuchitika kuno malawi tili pa ukapolo eh? anthu kuzunzidwa eh? anthu kumenyedwa anthu kuphedwa anthu kumangidwa popanda chifukwa umenewu ndi ukapolo umene ndinanena 2018 ndi ukapolo kuti dziko la Malawi lili pa ukapolo. Ndiye ine ndi a dpp tili ready. Pa 16 September tikubwera kupulumutsa dziko lino. Kupulumutsa dziko lino kuti nkhanza kuzunza amalawi kuthe choncho ndikupempha inu onse achisilamu mupempherere dziko lino kuti dziko lino lili pa chipsinjo choopsa kwambiri ndi mavuto mupempherere dziko lino komanso pa nthawi ino yachipemphero mupempherere kuti dziko zisankho ziyende bwino. Pakali pano zikuchitika zinthu zofuna kuti aononge chisankho, chisankho chisayende bwino. Akuchita ma registration, kuchosa manambala, kuchosa anthu mu register zosiyanasiyana kuti abe chisankho. Koma ndiauze, ndiauze this time kuti this time mukadzaba chisankho ndiyathana nanu this time ine sinyankhula za masewera ayi pa 2020 ziko kwambiri pa 2020 ndinavomeza zopusa boma anati anatibira boma anatilanda ine ndinavomera chifukwa sinafuna nkhondo ayi koma nthawi ino asati abere boma chite chisankho tidzathana nawo aiwa ndipo akasokoneza chisankho akasokoneza chisankho dpp sidzavomera ayi dpp oye ndauza zimenezo amve ku Lilongweko amve zimenezo asiye nkhanza asiye kukhapa anthu komanso asiye kumanga anthu a dpp ifenso a dpp dziko ndi lathu dziko si la chakwera kapena chimwendo ayi dziko dziko si la mcp ayi kapena zikhale ng'oma ayi dziko ndi la tonse ife amalawi ife ndi dziko lathu ndiye ndikupempheni musiye zimenezo eh? kuti pakhale chisankho chabwino kuti amalawi azasankhe munthu amene akumfuna kuti alamula dziko lino koma ngati n'kuti mukasokoneza zisankho ndikuti basopo ndiyathana ndi mawu amenewo ndikuti zikomo kwambiri lero tabwera kuti tithandize achibale athu makamaka achikulire komanso olumala komanso ena ovutika amene tabwera kuti tithandize amenewo pang'ono choncho ndikuti zikomo kwambiri asalire ndi afumu kumandanda ine komanso a first lady chikondi chimenechi mupitirize ulemu ndi chikondi ine ndi m'bale wanu kuno kumangochi ubale umene mupitirize choncho ndikuti zikomo kwambiri assalamu alaikum